nke izi bụ na um, ụfọdụ n'ime anyị ndị a mụrụ 1978 anyị pụtara ụwa na-anụ egedege mgbe ahụ ndị nna anyị oge ụfọdụ a na-aza ezimụ ya ndị a a na-agba ijere erube ego ị na-asị na egwu nke egwu nke egwu nke a na-asị onye etiri a sị na egedege mgbe dị na ụmụazị ọ ka na-ewu ruo taa taa anyị fụrụ gị anya anyị asị onye eji mara gị n'ụwa niile a bụ egedege nke unu bido ọ dị gboo a na-asị ka ị kọwara anyị ma ndị ọzọ ka a nụkwuo ọnụ gị ihe bụ na ihe gbasara Daalụ. daalụnụ o nnọọ Ee, nnọọnụ o ee. na-ekenegodi unu na-agba mbọ unu niile tupu m banye kwuwe onye mbọ unu ejeka ekenekwara m Chineke duru unu ije ọma dute unu ebe a n'udo M kwenyekwa na tupu unu anaa ọkwa na ọ ya-edukwu unu ije ọma dị na maka ihe unu na-eme ihe dị mma mụ nwa nọ ebe a bụ Queen Theresa Ọnụọra echichi ndị igwe chiri m bụ onye eji mara mba one of Igbo land hmm. mụnwa bụ onye ahụ unu na-anụ egedege egedege enu egedege na egedege ọ mụnwa bidoro egedege nwa a na-akọkwa na Chineke mee ebere ya adịgide ruo taa na-enyekwa Chineke ekele na o mere ya adị otu a daalụ maka egedege a ọ dị mma Em, ihe gbasara ịkwado omenala Igbo na kachasị na mba ndị ọzọ o nwere egwu anyị fụrụ oge gara aga o tebehọ ee Larry Gaga nọ n'egwu ahụ Pete Edochie na ya Phyno na ya Flavour na ya mana mgbe egwu a na-achọ ibido o nwere Pete Ode- Pete Edochie kwuru o kwuru sị onye ọbụla omenanị Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ ya gee ntị n'egwu a ọ bụrọ sọ ige ntị ya gbaa ya agba ozugbo o kwusịrị ya egwu bido ịkụ ijele erubego ihe a Pete kwuru gbasara egwu na ịkwado omenanị Igbo ọ dabara adaba anyị na-ajụzi kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ịkwado omenanị Igbo ọkachasị na mba ndị ọzọ ebe ụmụnna anyị ndị ọzọ bigasị nnọọ ndị nne Mm. ịma a bịa n'anị Igbo niile zuru ezu kịta dịka ụka siri bịa ndị omenanị dị ịkpọ ha omenanị Ndị ụka etiolu ọkwa na arụsị o mana ha amaghị na omenanị dị iche n'ife arụsị omenanị dị ezigbo iche n'ife arụsị omenanị bụ nye anyị mbụ ihe m soro mara bụ omenanị bụ otu ndị na-adị otu ekike ndị na-adị ihe ndị na-asụ ihe ndị na-eri ihe ndị ada eri ọ bụrọ ije ma ya akwa n'osisi ma ọ chọgasịa ihe sọba n'anị na-egbugharị ọkụkọ nke ahụ iche arụ omenanị dị iche omenanị Nwere ndị ihe na-agwa omenani ha asọ na na kọrọ ihe jere. Na be anyị anyị na onwe anyị gbakọọ ịgba nkwụ nwaanyị bido sụwa oyibo ebe ahụ. Ịgba nkwụ nwaanyị, nkupụta nwa oyibo, agbamakwụkwọ oyibo. dịka unu si kwuo ya kịta anyị gbagoo na nke ndị ebe enyi ihe ha mara ihe ha ka ha na-eme mana anyị chọrọ ịtụfuzi nke anyị bịa merezie omenanị oyibo anyị anaghị asụta ọfụma anyị amaghị asụ mana anyị na-asụ ya hapụzie nke anyị a e ji mara anyị Ihe na-ekwuye ma ọ zụrụ na ọ na-akọkwara ihe masịrị ya. Ekenekwere m unu rinne o dịka unu si na-agba mbọ na-ekpokọba ihe a ebe ndị dị iche iche. Mụ nwa na onwe m na-agbakwa mbọ ka m mara ma o nwere otu m ga-esi gbagote ebe ahụ gosikwa ya ihe bụ omenala. M kpadowe ekike ndị Igbo were m gbagote. Kwuwekwa ya otu a m si ekwu ya ebe a. Onye ọcha nọdụ ya nwanne ya kọwara ya ihe a na-ekwu. anyị na-agbacha gị ahụ mgbe na-eme ihe niile na-eme anya ọma ihe ha na-asụ be ha ka ha na-asụ dị proud na-asụ ya na-asụ ya ị sụa oyibo ha were nganga ha na-asụ ya na-eme nke anyị wee mee ha kpamkpam dịrọ mma ndị nne na nna bikonu unu bi na kafanchan ebe unu bi na obodo oyibo unu bi n'eluigwe biko sụwaranụ ụmụ unu igbo sụwaranụ ụmụ unu igbo ka ha na-amara ihe a na-ekwu ịnọ ọnụ ịkpọnata ha n'ala igbo a sị na ugbu a anyị okenye anọrọ ụmụaka akpọ atụrụ oji ọdụ egbu ijiji ọ bụrọ atụrụ bụ oji ọdụ egbu ijiji efi efi ka a na-akpọ oji ọdụ egbu ijiji kpọnatanụ ha ka ha na-amụ ihe a na-eme na-amụ ihe a na-ekwu mara ihe a na-asọ egede egegoro ihe ndị na-eri n'enu ụwa ma ndị ọzọ na-asọ ya ụfọdụ ihe ndị ji eme ọjị o n'obodo ha ụfọdụ adịghị eri ya n'enenu o nwere ndị ndị ji abata be ha ihe ha ji eji sọrọ ha ọjị ewu mbe mana ọ na-ada eri ya mana ndị a nọ mgbago ebe ahụ ama ihe ndị a biko sụwaranụ ụmụ unu igbo unu na-asụkwa igbo n'onwe unu ya emezina unu ifere na ebe a ka a mụrụ unu a sị ebe a mụrụ nwa ka a ma ya bikonu ayọọ m ụnụ eji m chineke kere mụ na ụnụ na-ayọ sụwaranụ ụmụ ụnụ igbo ọ kwa o nwere onye nke chichara fada na kanada nata a sị ya bịa kara anyị ụka n'obodo na bịara ọ sụwa oyibo e bido gbụwa ya ọnụ gbụwa na ezinụlọ ya ọnụ a sị ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ o pere mpe gịnị ka nne ya na-agwa ya mgbe ahụ o pere mpe ya na mama ya nọ gịnị ka mama ya na-agwa ya gịnị ka papa ya na-agwa ya o jechaa akwụkwọ nata sụcha oyibo ebe a ọ bata sụwakwara ya oyibo n'ime ụlọ taara nwa na ka ọ dị mma bikonu ayọọ m unu obodo unu emezina unu ihere a sị ebe a mụ nwa ka a ma ya bikonu ayọkwara m unu ayọ sụwaranụ ụmụ unu igbo gosibanụ ha ihe bụ omenala Nwanne na nwanne ama eme mmekọ, nwanne nwaanyị na nwanne nwoke ama eme mmekọ. O nweghị onye na-egosi ụmụ ya ụdị ihe ahụ. Nwadiana gị gị na ya ama eme mmekọ, ikwu gị gị na ya ama eme mmekọ. A hapụ ihe niile ya na-emebisi na-agafe. Hmm?